Kuyamikidwa konse ndi kwa Allahu Subhanahu wa Ta'ala Mbuye wa zolengedwa zonse amene adalenga china chilichonse chimene chikupezeka kumwamba ndi dziko lapansi, amene adatikhazikitsira malamulo, amene adatilamula ife kuti pamene tikufuna kudya tidye zinthu zokhazo zimene zili za halali. Allahu Tabaraka wa Ta'ala pamene adatilamula ife kudya zinthu za halali, kumwanso zinthu za halali, Adatiuzanso ndondomeko ya mmene tingadyere mwa halali chifukwa munthu utha kumadya zinthu za halali koma madyedwe osakhala a halali ndikukhala a haram. Choncho tsiku la lero insha Allah pambuyo pomuyamika Allah Subhanahu Wa Ta'ala ndi kumufunira zabwino Mtumiki Muhammadin salla Allah Alayhi Wasallam, akubanja kwake tiwafunire zabwino, ma swahaba ake tiwafunire zabwino, ndi onse ma ulama ndi ma sheikh ndi ma maulana ndi ma mufti amene akufalitsa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndi asilamu onse pa dziko lapansi amene akusatira chiphunzitso cha mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama kufikira siku la kiyama abale anga tikufuna tikambirane nkhani ya mawatinul baraka, malo amene mmapezeka madalitso a Allahu tabaraka wa taala, kuti kodi pano pa dziko lapansi munthu kuti akhale odalitsika akuyenera kuti apange chiyani, chifukwa pali anthu ena timagwira ntchito tili ndi maudindo aakuluakulu, chifukwa cha udindo umene adatipatsa Allahu subhanahu wa taala ku, ku ma organization osiyanasiyana ku makampani osiyanasiyana timazimvera kuti ndife o- odalisika pali ena amapanga mabizinesi akuluakulu chifukwa cha mabizinesi amenewa amaziona kuti ndi odalisika pali ena ndife otchuka chifukwa cha kutchuka kwathu timaziona kuti ndife odalisika pali ena ti- timazimvera kuti ndife anthu okongola tinabadwa bwino chifukwa cha mabadidwe athu timaziona kuti ndife anthu odalisika koma hayi ndithu sizili choncho tiyeni tikhale limodzi kuti tione kuti madaliso eni eni ndi yati mu dini ya Allahu subhanahu wa ta'ala abale wanga olemekezeka al-Qur'anul Karim kathirul khairat wasi'ul barakat kitabun mubarakun anzalnahu fihi bayanun wa huda Qur'ani yolemekezeka ndicho chinthu choyambirira chimene munthu msilamu angapeze madaliso a Allah tabaraka wa ta'ala akuti Kathirul khairat, muli madalitso mu Qur'an ochuluka kwambiri. Munthu amene angawelenge bukhu lopatulika la Qur'an amapeza madalitso ochuluka kwambiri, amapeza thawabu zambiri kuposera chilichonse chimene angachichite pano pa dziko lapansi. Ndiye kaya munthuyo ali pa ntchito, kaya amapanga business, kaya ali ndi udindo, kaya alibe chilichonse chimene amachita koma ngati akugwiritsa ntchito Qur'an yolemekezeka, constitution ya Allah Tabaraka Wataala, munthu ameneyi ndi odalitsika ndi Allahu Tabaraka Wataala. Waasiul barakaati, Qur'an yolemekezeka ili ndi madalitso ochuluka kwambiri otambasuka, madalitso amene kuti tiyambe kuwatchula pano mpakana dzuwa likhoza kulowa. Choncho munthu Msilamu ngati akufuna kuti akhale odalitsika akuyenera kugwiritsa ntchito Qur'an yolemekezeka. Kitaabun mubaarakun anzalnaahu, ndi buku lodalitsika limene adalivumbulutsa Allahu Subhaanahu wa Ta'aala. Fiihi bayaanun, muli m'menemomu kufotokoza poyera pambalambanda china chilichonse kuti choyipa ndi chabwino chimachitika mu chifuniro cha Allahu Subhaanahu wa Ta'aala. Allah Tabaaraka wa Ta'aala watifotokozera mu Qur'an yolemekezeka m'mene tingakhalire pa umoyo wa pano pa dziko lapansi, m'mene udzakhalire umoyo wa m'manda, komanso mmene uzakhale umoyo wa tsiku la Qiyama, kaya ndi za ku Jannah, zonse za ku Jannah Qur'an yatifotokozera, kaya ndi a ku Jahannama, Qur'an yolemekezeka yatifotokozera zinthu ngati zimenezi. Fihi huda, akuti mu Qur'an yolemekezeka muli chiongoko, munthu amene akufuna kukhala oongoka akuyenera kuti agwiritse ntchito Qur'an yolemekezeka.

furidha alaihi, Allahu tabaaraka wa ta'âlâ adamulamula Isa alaih ssalatu wassalam kuti zonse zimene ali nazo, madalitso onse amene ali nawo ndi opanda ntchito koma chimene chikufunika as-salatu, kumpembeza Allahu subhanahu wa ta'âlâ, kumgwadira Allahu subhanahu wa ta'âlâ, kumtamanda Allahu subhanahu wa ta'âlâ, chifukwa ndi chokhacho Cholinga chimene Allahu tabaraka wa ta'âlâ adamulenga munthu ndi ziwanda ndi kuzisiya pano pa dziko lapansi kumakhala ndi moyo. Allah tabaraka wa ta'âlâ walankhula mu Qur'an yolemekezeka, Ba'da A'udhu billahi mina shaytani rrajeem, kunena kuti, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sindinangolenga anthu ndi ziwanda ndikuzisiya pano pa dziko lapansi opanda cholinga ayi, Koma ndidalenga ziwiri zimenezi ndi cholinga choti zimpembeze Allahu Subhaanahu wa Ta'ala. Choncho Isa alaih Salatu wassalam akusimba kuti ngakhale adali odalisika, Atumiki ena onse ngakhale adali odalisika, Ar-Rusul wa Du'aat komanso ma Ulama ndi ma Sheikh osiyanasiyana amene amaitanira munjira ya Allah Subhaanahu wa Ta'ala ngakhale ali odalisika, koma kudalisika kwenikweni ndiko kumpembeza Allahu Subhaanahu wa Ta'ala. Munthu amene wakhazikika pa Ibaadah, munthu ameneyo ndi amene ali odalitsika chifukwa zotsatira zake adzamwalira bi qalbin saliim, ndi mtima wabwino umene udzamupangitse iyeyo kukalowa ku Jannah ya Allahu tabaaraka wa ta'ala. Kudalitsika kwenikweni kapena kuti komalizira ndi kukalowa ku Jannah ya Allahu subhaanahu wa ta'ala. Abale wanga olemekezeka, inu ndi ine pamene tikukhala pano pa dziko lapansi, tiyeni tisaiwale chimene adatilengera Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala pamene adatilamula kudya zabwino, pamene adatilamula ife kumwanso zinthu zabwino, adatiuza kunena kuti wala tattabi'u khutuwati shaitan, Musasate mapazi a satana innahu lakum aduwwum mubin satana kwa inuyo ndi mdani owonekera kwambiri. Amakubweresani zinthu zimene zikulephereseni kugwiritsa sunnah za Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam. Tiyeni tiyang'ane nthawi imene munthu Msilamu akufuna kudya chakudya. Amene akudya nzimbe, kodi amadya mwa sunnah ya Allah tabaraka wa ta'ala? Sunnah ya Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam, Kodi pamene munthu akudya nzimbe watchula dzina la Allah Subhanahu wa Ta'ala? Chifukwa Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam tsiku lina adampeza mwana akudya nde adamphunzitsa kadyedwe kuti kodi ngati Msilamu adya bwanji? Adamuuza kuti, Ya Ghulaam, O iwe mwana, Sammillah.

Fala ta'kulu wala tashrabu bishimalikum, adatiuza kuti Satana, Shaytwaan, Ibulisu akafuna kudya komanso akafuna kumwa amagwiritsa ntchito mkono wake wamanzere, choncho Msilamu sakufunikira kuti akamadya adyere mkono wamanzere chifukwa amakhala ali pa chipani cha Shaytwaan. Akafuna kumwa Msilamu asamwere mkono wamanzere chifukwa amakhala ali pa chipani cha Shaytwaan. Koma ndizomvetsa chisoni Asilamu ambiri timadya. za haramu. Titha kudya za halali koma madyedwe athu amakhala a haramu. Akhala bwanji a haramu? Chitsanzo chapafupi kwambiri ndi tiyi. Asilamu tikamamwa tiyi kaya chimakhala changu, sindikudziwa, koma timatenga chakudya mkono wamanja ndiye timatenga kapu mkono wamanzere, uku ndi kumadyera mkono wamanja, uku ndi kumamwera mkano- mkono wa- wa- wamanzere. Kodi apapa ndiye kuti tikudya mwa, mwa, mwa, mwa halali? Z- zimene tikudyazo ndi za halali koma madyedwe kodi ndi a halali tipeza kuti Asilamu ambiri tasiya kudya mwa halali, yani kuti nthawi imene tikudyera mkono wamanja komanso nthawi imene tikumwera mkono wamanja timakhala tili limodzi ndi Allahu tabaraka wa taala. Koma tikamadyera mkono wamanzere ndi kumweranso mkono wamanzere timakhala ndi shaitani, sitikhala ndi Allahu tabaraka wa taala. Ndi anthu angati amene amatchula dzina la Allah subhanahu wa taala? Ambiri timaona ngati tikamanena za kutchula dzina la Allah tabaraka wa taala nthawi imene tikudya ndi nthawi imene tikudya chakudya nsima kapena mpunga kapena tiyi basi ndi, ma, ndi, ndi anthu angati amene amati akagula chinangwa mumsika kapena akagula mbatata mumsewu akamayenda amatchula dzina la allah tabaraka wataala komanso ama, amadyera mkono wamanja ndi anthu angati ndi anthu angati amene akagula chakumwa amagwiritsa ntchito kumwera mkono wamanja ndi anthu angati ndizomvetsa chisoni asilamu tikudya chikunja tikumwanso chikunja mtumiki sallallahu alaihi wasallama adatiphunzitsa kuti ife tikafuna kudya tizidyera mkono wathu wamanja Tikafuna kumwa, tizimwera mkono wathu wamanja, tikhala abwenzi a Allahu tabaraka wa taala, tikhala pa chipani cha Allah tabaraka wa taala, koma tikasemphanitsa tidziwe kuti ifeyo tili pa chipani cha shaytwani, tikupanga zinthu zosangalatsa shaytwani, choncho wina aliyense amene amapanga zinthu zomusangalatsa shaytwani zimakhala zomkhumudwitsa Allah tabaraka wa taala, amene akupanga zinthu zomusangalatsa Allah tabaraka wa taala zimakhala zomnyasanso shaytwani. Tiyeni tikhale anthu omusangalatsa Allahu subhanahu wa ta'âlâ, tisakhale anthu omusangalatsa shaytwaan. Abale anga, Mtumiki swalla Allahu alaih wasallam sadasiyire pomwepo, adapitiriza kumuuza mwana kuti, Wa kul mimma yalika, ukamadya uzidya mbali yako imene iwe wakhala. Zikutipangisa ife kunena kuti tizidya pa Jamaa. Tsiku lina Maswahaaba olemekezeka adadandaula kwa Mtumiki Muhammad swalla Allahu alaih wasallam kunena kuti, Ya Rasul Allah! Oh iwe Mtumiki wa Allah! Inna naakul wala nashba. Ifetu ndiye timadya, timaphika chinsima chambiri, kaya ndi mpunga umakhala wambiri, kaya ndi mbatata imakhala yambiri, kaya ndi chinangwa chimakhala chambiri, wala nashba, koma sitimakhuta. Qala nabiyu sallallahu alaihi wasallama, Mtumiki sallallahu alaihi wasallama adauza kunena kuti falaallakum taftariqun, kutheka kuti inu mukamadya mmadya mosiyana, aliyense amadya payekha payekha, mmadya chizungu. Lero lino mnyumba za Asilamu mwalowa chizungu, kuli mbale za zigawo, akuti mwana aliyense mnyumba ili ndi ana 5, mwana aliyense mbale yake yake, aliyense mbale yake akuti kufuna kudya chizungu.

Sono kuyambira lero mukafuna kuti muzikhuta, mukafuna kudya muzidya pa jamaa. Mukafuna kudya chakudya china chilichonse muzidya pa jamaa. Jamaa ikuyambira pa anthu awiri kumapita kusogolo. Awiri, atatu, anayi, asanu ndi kumapita kusogolo imeneyo ndiye jamaa. Mutha kundichitira umboni akuti Yubaarikullahu fiikum.

ndi cholinga choti aliyense apeze nawo baraka imene ikupezeka pamalo amenewa abale wanga olemekezeka mwa allah subhanahu wataala mutha kundichitira umboni mnyumba muli ana 4 5 aliyense akumpasa mitanda itatu itatu itatu itatu itatu ndiwonso aliyense zake zake zinthu zimenezi kuti azisonkhanise malo amodzi ndi aziyike mbale imodzi sima ija izaoneka yambiri kwabasi ndipo mzimayi sangaphikenso sima imeneyo ayi aziyiona kuchuluka chifukwa chani yaunjikidwa malo amodzi koma chifukwa choti aliyense tikumpasa payekha payekha timaziona ngati ndi zochepa ndikupasani chitsanzo chapafupi kwambiri pa nkhani ya chakudya imeneyi mnyumba mmene muli ana 5 mitanda timampasa mwana aliyense itatu itatu itatu itatu itatu pali mwana wina amadya mitanda itatu ndikukwanira a- amakhala kuti wakhuta Mwana wina amadya mitanda itatu ndi kumaliza koma osakhuta chifukwa ndi mwana odya kwambiri. Mwana wina amadya iwiri yokha wina uja amausiya nde amangoyikowakowa nsima ija kungoyikowakowa chifukwa iye uja yake ndi iwiri yokha imene angadye ndikukhuta wina uja umakatayidwa kuzala. Mwana wina amadya umodzi okha iwiri ija angoyikowakowa ndikuyisiya. M'nyumba yomweyo, ena akudya akukhuta, m'nyumba yomweyo, ena akudya asakukhuta, nsima ndi kumakatayidwa m'nyumba yake yomweyo, koma ana ena asakukhuta. Koma lero lino mutati musatire sunna za Mtumiki sallallahu alaihi wasallam zotilimbikisa ife Asilamu kudya pa jamaa, ana 5 amenewawa, m'malo mo. Phula mitanda yokwana 15, itatu, itatu, itatu, mudzangophula 10 yokha ndi kuyika mbale imodzi. 10 yo ndiwonso zokwanirana ndi mitanda 10 yo, mudzapeza kuti ana onse adzadya ndi kukhuta pena nsima ndi kutsala. Chifukwa chimene chimachitika, odya mtanda umodzi uja akadya, amadya ndi kukhuta, nsima imakhala yatsala. Odya mitanda iwiri amadya ndi kukhuta, nsima imakhala yatsala. Odya itatu amadya itatu. ndikukhuta. Odya itatu osakhuta uja amapezera mwayi pa nsima imene azinzake asiya aja amene amayenera kupasidwa mitanda itatu nde amadya umodzi okha amapezera mwayi odya mitanda ina yotsala ija. Pamenepo nde kuti pakhala adl, pakhala chilungamo. Koma ngati sitikutero tikupereka chiphinjo kwa ana athu ena nkumakhuta nyumba yomweyo koma ena osamakhuta. Zonsezi. Zikuchitika chifukwa chonena kuti ife tikufuna kudya chikunja, tikusiya Sunnah za Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam. Choncho abale wanga olemekezeka mu deen ya Allah tabaraka wa ta'ala, tikafuna kudya tiyeni tidye za halal, tikafuna kumwa tiyeni timwe za halal, komanso pa nthawi imene tikudyayo, nthawi imene tikumwayo tiyeni timwe mwa halal, tiyeninso tidye mwa halal potengera ndi chiphunzitso cha Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam. Wasadiqu fil bai'i wa shira'i mubarakuna bi a'malihim swaliha, Komanso anthu amene timachita malonda, ogula ndi ogulitsa, tiyeni tichite chilungamo pa malonda, Allah amaika baraka pa malonda athu amene ife tikuchita, koma ngati tikubisa chilungamo pa malonda, Allah amachotsa baraka. Anthu ambiri timafuna kuwina kopitilira muyezo, zimenezo zimapangitsa kuti Allahu tabaraka wata'ala. achose madaliso amene amaika pa malonda anthu ambiri timabisa chinthu timatenga foni lero lino asilamu ndikukagulitsa ndiye timamuuza munthu foni imeneyi ndi ya mphamvu kwabasi battery limeneli moto umatha week koma tikudziwa kuti battery limenelo even 24 hours siimakwana ndizomvetsa chisoni kuchita chinyengo pa malonda zimapangitsa kuti Allahu tabaraka wa taala asaike baraka Zikufunika kuti ngati chinthucho chili ndi vuto, kaya iwe ukugulitsa galimoto ili ndi vuto, kaya ndi chovala chili ndi vuto, kaya ndi foni ili ndi vuto, kaya ndi ayironi ili ndi vuto, uonetsere vutolo ndiye utchaje mtengo ogwirizana ndi chinthucho ndi vuto limene lilipo. Ukapanga zimenezo, yubarikullah fikum. Allah azaika barakah pa malonda ako amene ukuchita. Koma ngati ukubisa chilungamo, tamhaqu lbaraka fi hadhihi tijara allah amachotsa baraka imene imapezeka pa malonda amenewa abale wanga olemekezeka wa idha dakhala rabbu lusira daruhu shuria lahu ifshau salamu ala ahlihi komanso munthu akamalowa m'nyumba m'nyumba yake imene muli family yake ana ake ndi mkazi wake walamulidwa kuti apereke salamu Ndi anthu angati amene akamalowa mnyumba yawo amapereka salaam? Ife amene tili Asilamu mutha kundichitira umboni kuti timangoyenda ndi mdidi ndikumalowa mnyumba osapereka salaam. Mtumiki Muhammad swalla Allahu alaih wasallam adatiuza kufunikira kwa salaam mma hadith ochuluka kwambiri, ina mwa iyo imene yotchuka kwambiri, Mtumiki swalla Allahu alaih wasallam adatiuza kuti, Afshu salaam bainakum, Chulusani kupasana mitendere pakati panu. Kupasana mtendere ndi imodzi imene imampangisa munthu kuti akhale odalisika. Tiyeni tione hadith ina imene Mtumiki sallallahu alaihi wasallam adanena kuti u'budu Rahmana, mpembezeni Mbuye wanu Allahu subhanahu wa ta'ala, wasilul arhama, komanso muzilumikiza maubale. Wa afshu ssalaama komanso muzichulutsa kugawirana mtendere pakati panu. Tadkhulul Jannata bi salaami mudzalowa ku Jannah mwa mtendere. Munthu amene akalowe ku Jannah ndi yekhayo amene akufalitsa mtendere. Ameneyo ndi amene ali odalitsika. Asilamu pamene tikukumana tisamapatsane bho kapena shapu, asindile uli, ajimwiche uli. Zonse zija sikuti ndizolesedwa ayi koma tisanayambe zimenezo tiyambe kaye kupasana mtendere umene anatikhazikisira mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afshu salamu bainakum tigawirane mtendere kaye kenaka ndiye tizifusana zinazo zimene tikufuna kufusana koma ndizomvesa chisoni kukubwera zisimo zosiyanasiyana akuti ujeni kagunde chani zosiyanasiyana makamaka achinyamata Ndiye tatailira kwambiri m'masukulumu tikulephera kugawirana mtendere. Azinzathu achikunja awa akutibweretsera zinthu zosiyanasiyana zopha mtendere umene adatiikira Mtumiki Muhammadin sallallâhu alaihi wa sallam, bho, shapu, ujeni, kagunde ndi zina zotero. Zonsezi ndi zinthu zachikunja. Msilamu akufunika kusatira Sunnah za Mtumiki Muhammadin salla Allah alaih wasallam. Ife ngati Asilamu, ife ngati maduat, ife ngati a Islamic Information Bureau tili patsogolo kufalisa chiphunziso cha Mtumiki Muhammadin salla Allah alaih wasallam. Ndipo amene akufuna zambiri zokhuzana ndi Chisilamu Akuyenera kuti atipeze a Islamic Information Bureau tiwathandize uthenga wa uzimu, uthenga wa Allahu tabaraka wa taala, uthenga wa Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, uthenga wa maswahaba ndi cholinga choti tiziyendera limodzi tikalowe ku Jannah ya Allah subhanahu wa taala. Abale wanga olemekezeka, munthu kuti akhale odalisika akuyenera kuti choyambirira mmene tafotokozera agwiritse ntchito Qur'an yolemekezeka, agwiritse ntchito ma Sunnah a Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngati iwe uli pa ntchito usatire constitution ya Allah subhanahu wa ta'ala kuti kodi ntchito uzipanga bwanji pali anthu ena amene alembedwa ntchito kumachita kuti ma interview sanakhonze amene anakhonza ma interview ndikumasiyidwa chifukwa kuti ndi anthu osadziwika alibe connection ina iliyonse ndi akuluakulu a ma interview Koma anthu amene analephera ma interview ndikumawatenga kuti awa ndi amene achita bwino. Penanso mpakana amene sanachite participate ndi ma interview omwe, kungoaimbira foni kuti ah inuyo basi bwerani kuno muzayambe ntchito, si zinthu zofunikira pamaso pa Allah Subhaanah wa Ta'ala. Komanso kukhala munthu wa udindo sizikutanthauza kuti ndiwe odalisika ndi Allah Tabaaraka wa Ta'ala. Amene ali odalisika ndi Allah Subhaanah wa Ta'ala ndiyekhayo amene pantchitopo amachita zokhazo zimene wamulamulira Allahu subhanahu wa ta'ala komanso Mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutha kundichitira umboni abale wanga olemekezeka kunena kuti anthu ambiri timakakamira ofesi timakakamira pampando zoti adhana apanga sitimakhala nazo busy sitimalabadira koma tidziwe kunena kuti allahu tabaraka wataala ali ndi nthawi yake imene adayikhazikisa yoti wina aliyense Afune asafune,, nthawi imeneyo ikafika, akunena kuti asiye china chilichonse chimene akupanga, angakhalenso ili ibadah. Koma nthawi ya swala ikakwana, siyani ma ibadah onse, siyani zintchito zonse, siyani ma business wonse, siyani maganyu onse, tikampembeze Allahu subhanahu wa ta'ala. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Chifukwa swala Allahu tabaraka wa ta'ala adayika mu nthawi yake yokhazikika. Choncho sizopanga delay nthawi ya swala kuti ayi ine swala ndimaidziwa ngakhale apanga adhana ndi ndiswalibe, apapa ndili busy ukuphwanya nthawi ya Allah subhanahu wa ta'ala ntchito imeneyo ikulowa haramu chifukwa ndi nthawi ya Allah tabaraka wa ta'ala ndi nthawi yoti umpembeze Allah subhanahu wa ta'ala ndi nthawi yoti ungwadire Allah tabaraka wa ta'ala ndi nthawi yoti untumikire Allah subhanahu wa ta'ala. Abale wanga olemekezeka mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamene tikupanga malonda tiyeni tinkumbukire Allah subhanahu wa ta'ala. Angakhale business itakoma cha mtundu wanji, shopu mutazaza makastomala cha mtundu wanji, tiyeni nthawi ya swala ikakwana tiseke shopu tizipita kunzikiti tikampembeze Allah subhanahu wa ta'ala. Amene tili pa ntchito nthawi ya, ya swala ikakwana Tiyeni tiseke ofesi tipite ku mzikiti tikamupembeze Allahu subhanahu wa ta'ala. Tikatero tizakhala anthu odalisika pa ntchito yathu imene tikugwira. Ndipo ngati pali ntchito imene imamulepheresa munthu kupanga ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala mu nthawi yake, ndikunenetsa kuti ngati pali ntchito imene munthu akamaigwira, amaletsedwa kuti asiyeko ntchitoyo akampembeze Allahu tabaraka wa taala, ntchito imeneyo siyoyenera kwa Msilamu kuigwira. Ntchito imene ili yabwino ndi yokhayo imene Msilamu akamaigwira izimpasa nthawi ndi mpata otha kusiya ntchitoyo ndi kupita ku mzikiti kukampembeza Allahu subhanahu wa taala. Ntchito imeneyo ndi yabwino, koma ntchito imene munthu ama- amakakamizidwa kuti asaisiye nthawi ya swala ikakwana Ntchito imeneyo siyofunikira kwa Msilamu. Ntchito imeneyo siyabwino kwa Msilamu. Bizinesi imene imamulepheretsa Msilamu kumupembeza Allah Tabaraka wa Ta'ala, bizinesi imeneyo siyabwino kwa Msilamu chifukwa imulepheretsa kukalowa ku Jannah. Malonda ena alionse amene ife tikupanga, tiyeni tisaiwale kumupembeza Allahu subhanahu wa ta'ala. Ife amene tili alimi, pamene tapita ta ku famu yathu kukapanga za ulimi, ulimi wathu usatilepheretse kumupembeza Allahu subhanahu wa ta'ala. Nthawi ya swala yakwana, Tiyeni tisiye za ulimi, ti, tisambe, tivale zovala za tahara bwinobwino, tigwade timpembeze Allahu subhanahu wa ta'ala ndikumapitiliza ulimi wathu. Koma ngati tikukakamira mpaka na nthawi ya Allah ndikumadusa, tiziwe kuti ulimi wathu sukutipindulira. Ulimi wathu mulibe baraka. Ulimi wathu Allahu subhanahu wa ta'ala sakusangalala nawo ndipo zosatira zake tikalowa ku moto wa jahannama chifukwa tatengeka ndi zinthu za dziko lapansi, zimene mathero ake ali pompano, palibe chimene tingatenge ndi chimodzi chomwe kupitisa kwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, koma ndi swala imene ikat ikakhale chiweruzo kwa ifeyo pamaso pa Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Atumiki onse angakhale adali odalisidwa, koma sadasiye kumupembeza Allahu Subhanahu wa Ta'ala, mmene akusimbira Isa alaihi Salatu wasalaam kuti pamene anali odalisidwa ndi Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalamulidwa kuti azimupembeza Allahu Subhanahu Wataala ndi kupereka Zaka mu moyo wake onse umene iyeyo akhale pano pa dziko lapansi. Allah Subhanahu Wataala walankhula mu Qur'an yolemekezeka kunena kuti Ba'da A'udhu Billahi Mina Shaytani Rajim Wa'bud Rabbaka Hatta Ya'tiyakal Yaqin Mpembeze Mbuye wako, mtamande Mbuye wako, mgwadire Mbuye wako mpakana imfa izakutenge. Sadapatule kuti anthu munthu amene ali pa ntchito ayi, akhale kaye busy ndi ntchito yakeyo ndiye akapeza mpata akampembeze Allah Tabaaraka waa Ta'ala. Amene ali pa ujeni, amene ali pa malonda akhale busy kaye ndi malonda ndiye azikabweza zipindi zonse usiku. Tiyeni pamene Swala idaikidwa mu nthawi yake, Allah akutilamula kuti timpembeze mu nthawi yake yoikika imene adaika, komanso timpembeze Allahu Tabaaraka waa Ta'ala. mpakana imfa izatitenge. Abale wanga olemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, munthu amene akufuna kukhala odalisika pano pa dziko lapansi achite chifuniro cha Allah subhanahu wa ta'ala pena paliponse pamene ali. Chilichonse chimene akuchita azimkumbukira Allah subhanahu wa ta'ala. Asanapange chinthu akumbukire kaye kuti Allah subhanahu wa ta'ala pa chimene ndikupangachi akundiuza chani? Kodi ndikulondola kapena sindikulondola, ngati sakulondola akuyenera kuti abwelere, asapange chinthu chimene Qur'an ikumulesa, asapange chinthu chimene ma hadith a Mtumiki salla Allah alaih wasallam akumulesa, chifukwa tikapanga zimenezo ndiye kuti ifeyo sitikugwiritsa ntchito bukhu la Qur'an, sitikugwiritsa ntchito ma hadith a Mtumiki salla Allah, Aisha radhia Allah anha. lamma suila ani Nabi saw sallama, nthawi imene adafunsidwa za Mtumiki Muhammad saw sallama zokhudzana ndi makhalidwe ake, qala khulquhu al Qur'an, adanena kunena kuti chikhalidwe cha Mtumiki sallallahu alaihi wasallama chidalitu Qur'an, umoyo wake onse unali Qur'an, zikutanthauza kuti asanapange chinthu Mtumiki sallallahu alaihi wasallama amayamba kaye wafunsa Qur'an imuuze zofuna kuchita. Kodi ndi Asilamu angati amene akafuna kupanga chinthu amayamba kaye alingalira kuti kodi Qur'an ikundiuza chiyani pa chinthu chimene ndikupanga. Abale wanga olemekezeka mu deen ya Allah Subhana huwa Ta'ala, ife ngati tikufuna kuti tikhale odalisika si udindo umene tili nawo, ngati tikufuna tikhale odalisika si kutchuka kumene tili nako, ngati tikufuna kukhala odalisika si business yotamandika imene tili nayo, kapena si kukongola kumene tili nako, kapena si ana ochuluka amene tili nawo, si ma degree, ma masters. amene tili nawo? Ayi ndithu, koma kuti munthu akhale odalisika. Kaya ndiwe osauka, sudaphunzire, sumagwira ntchito ya mu ofesi, supanga business, umangokhalira maganyu. Ngati ukufuna kukhala munthu odalisika, gwiritsa ntchito malamulo a Allahu subhanahu wa ta'âlâ komanso ugwiritse ntchito chiphunzitso cha Mtumiki Muhammadin sallallâhu alaihi wa sallam. Ukhala odalisika ndipo kudalisika kweni kweni ndikumwalira munthu ali Msilamu. Munthu amene wamwalira ali Msilamu munthu ameneyo ndi munthu odalisika. Kudalisika kweni kweni ndi kukayankha mafunso a m'manda atatu aja. Munthu amene azakwanise kuyankha mafunso onse atatu a m'manda ndiye kuti munthu ameneyo ndi odalisika ndi Allah Tabaaraka wa Ta'ala. Kudalisika kweni kweni ndikuti tikazaukitsidwa m'manda tizalandire buku lathu ndi mkono wathu wa manja. chifukwa munthu amene azalandire bukhu lake ndi mkono wamanja, munthu ameneyo ndi odalisika chifukwa akudziwa kuti zake pamenepo zayera kokalowa ndi ku jannah, koma munthu amene azalandire bukhu lake ndi mkono wake wamanzere adziwe kuti ameneyo zake zada, ameneyo siodalisika ameneyo ndipo ndithu azanena kuti ya laitani lam uta kitabiya mayo kalanga ine sindidapasidwe bukhu langa wa lam adiri ma hisabiya sindimaganizira kuti chiwerengero changa chikhala chonchi. ma aghna anni maliyah chuma changa sichinandipindulire udindo wanga sudandipindulire kutchuka kwanga sikunandipindulire bizinesi yanga sidandipindulire kukongola kwanga sikunandipindulire kupu, kuku, kuphunzira kwanga kunse kuja kwa pamwamba sikunandipindulire chifukwa chani zonsezi amazitenga ngati ndi zinthu zimene zikampangise iyeyo kukalowa ku janna koma kupambana kwenikweni ndikumpembeza Allahu subhanahu wa ta'ala mmoyo wathu onse umene tikukhala pano pa dziko lapansi ngati tikufuna tikhale anthu odalisika ndi Allahu tabaraka wa ta'ala tikhale anthu ompembeza Allahu subhanahu wa ta'ala pa mavuto tiyeni tingwadire Allahu subhanahu wa ta'ala pa mtendere tiyeni tingwadire Allahu subhanahu wa ta'ala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin mpembezeni mbuye wanu Allahu subhanahu wa ta'ala mpaka na imfa izakupezeni mahma takun Mulimonse mmene inu mungakhalire pano pa dziko lapansi, pena mmaseka, pena mmalira, pena mmakwiya, pena mmasangalala, pena mmadya zabwino, pena simmadya zabwino, koma zonsezi ndi zozisiya pano pa dziko lapansi, chimene tidzatenge ndi ibadah, ndiye tiyeni timpembeze Allahu subhanahu wa ta'âlâ, tikhale anthu omuopa Allahu subhanahu wa ta'âlâ, tidzakhala anthu odalitsika pamene tikukalowa ku Jannah imene adaikonza Allahu subhanahu wa ta'âlâ. kwa anthu okhawo ochita chilamulo cha Allahu subhanahu wa ta'ala, anthu okhawo ochita chifuniro cha Allahu subhanahu wa ta'ala. Abale wanga olemekezeka, tikafuna kuziwa zambiri zokhudzana ndi uthenga wa Chisilamu, tiyeni tipange visit Islamic Information Bureau. Tili ndi Limbe Islamic Information Bureau, komanso tili ndi Ndirande Islamic Information Bureau, tili ndi Mangochi Islamic Information Bureau, tili ndi Balaka Islamic Information Bureau, Komanso tili ndi Lilongwe Islamic Information Bureau, kumeneko tikapeza information ya Chisilamu yeni yeni imene inabwera ndi Mtumiki Muhammadin, Sallallahu Alayhi Wasallam. Komanso kuli mabuku osiyana siyana amene timapereka mwa ulere kumeneko, komanso anthu amabwera kuzamangisa ma nikah kumeneko, kapenanso amatiyitana ife ndikupita kumene akufuna anthu aja kukamangisira ma nikah awo ndi cholinga choti nikah yathu ikhale ya Sunnah, yotsatira Sunnah ya Mtumiki Muhammadin, Sallallahu Alayhi Wasallam. Tiyeni. Tipange visit ma website athu a Islamic Information Bureau. Abale wanga olemekezeka, ndi mau amenewa ndikusiyeni m'manja mwa Allahu subhanahu wa ta'ala kuti level imene adakuikani Allahu subhanahu wa ta'ala, kaya muli pa ntchito, kaya muli pa business, kaya ndinu otchuka ndi udindo wina ulionse, tisaiwale kunena kuti ngati tikufuna kukhala anthu odalisika,

chifukwa choona kuti adali anthu osauka, anthunso ndikumayamika kuti Masha Allah uyutu ndiye ndi munthu wa ibaada, ndi munthu oswali, munthu oz o o munthu oziwa kusunga sunnah, ovala nkanjo, ovala hijabu, koma akangotidalisa ndi ni'ima ya pano pa dziko lapansi mpakana anthu amafika pomalozana chala kuti kaana, mpakana imafika ismu kaana, awatu anali anthu oswali, anali ovala nkanjo, Lero lino ayamba kuvala kepi atailandiza dziko lapansi chifukwa cha mtendere wochepa umene watipasa Allahu subhana wataala pano pa dziko lapansi, umenenso ungatipangise ife kugwera m'mayesero aakulu akulu, umene ungatipangise ife kuti tikakhale ndi ma question mark pamaso pa Allah subhana wataala, umene ungatipangise ife kukaphonyana ndi Janna ya Allah tabaraka wataala. Tiyeni pamene tikufuna kukhala anthu odalisika tisasilire kukhala anthu apamwamba, tisasilire kukhala anthu audindo waukulu, kapena ophunzira kwambiri, kapena achuma chochuluka kwambiri, Koma tisilire kugwiritsa ntchito malamulo a Allahu tabaraka wa taala. Tisilire kugwiritsa ntchito chiphunzitso cha Mtumiki Muhammadin sallallâhu alaihi wa sallam. Tikatero ife tidzakhala anthu odalitsika pano pa dziko lapansi. Tidzamwalira tili Asilamu. M'manda tikakwanitsa kuyankha mafunso atatu amene angelo adzatifunse. Komanso tsiku la Kiyama tidzaukitsidwa ndikupatsidwa bukhu lathu ndi mkono wa manja ndipo mathero ake adzakhala kukalowa ku Jannah imene anaikonza Allahu subhânahu wa ta'âlâ